um, ndị Igbo eji eme ọnụ ana m asị unu nnọọ oge omenala Igbo ife anyị na-akọwara gị n'oge omenala Igbo bụ ọtụtụ ihe ndị Igbo na-eme ọtụtụ ihe ndị Igbo ji dị ebube omenala ndị Igbo na-eme nke dị mma ka a na-eme na nke dịkwanụ mma ka a sị nke a biko anyị achọkwanụ nke a ife niile a ka anyị na-ewetara gị n'oge omenala Igbo ọtụtụ n'ime ha ka anyị na-eje jụta ndị mmadụ ọtụtụ ihe dị aṅaa ndị maalụ ndị ọrụ ọnụ na-elu n'okwu ndị maalụ okwu maka na okwu na-adị mma na onye ma ife ọ ga-ekwu anyị jụọ ndị ama okwu sị ya nna nke dị otu a nke dị otu a kee ka esi eme ya ọ dịzikwa mma ka a na-eme nne kedu ka i si kọwaa ife dị otu a ife dị nke a na ife dị nke a omenala ọbụla mmọnwụ ọ bụ ịwa ji ọ bụ ite egwu otu ọbụla ndị igbo si eme ya ka anyị na-ewetara gị n'oge omenala igbo n'ụbọchị nke taata ife m ji bịa ka m tụnyere gị azụ bụ ihe a na-akpọ ikuchi nwanyị ikuchi nwanyị gịnị bụ ikuchi nwanyị a ka na-ekuchi nwanyị ọ bụ na a kwụsịgo ikuchi nwanyị gịnị kpatara ya ka o nwe ndị ka na-eme ya kedu otu esi eme ya gịnị me eji na-eme ya gịnị me eji kwụsị ya kedu ọtụtụ ihe gbasara ikuchi nwaanyị nyenwa ka m ga-ewetara gị n'ụbọchị nke taata chebiri anyị na m na-apụta ka m tụọ ego azụ maka na esi n'olu chetakwa na aha m bụkwa a ka m bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amobi daalụ rinne ka anyị jee ka anyị pụta The family of Segun Adunni.
ịma na ọ na-aka mma ebe ọbụla anyị nwere ohere ije ma nweta ozi anyị ga-agbasara unu n'ebe a anyị anaghị ana azụ anyị na-aga ọ bụ n'olu ọ bụ n'igbo ọ bụ na ebe ọbụla ọ dị onye ga-akọwara anyị ihe gbasara ihe anyị chọrọ ebe ọbụla ọ nọ anyị na-etinye isi ma wetara gị akụkọ dị otu a maka ọdịmma ndị Igbo niile n'ụbọchị nke taata mụ na ndị otu m wee buru igwe wee jebe ebe a na-akpọ Awọnọ Owelli na Mbanabọ South Development Center nke Awgu Local Government Area n'Enugu steeti ebe anyị zutere ofu nwa amadi otu nnekwu onye Igbo ndị Igbo ji eme ọnụ na mpaghara n'Enugu steeti a na-akpọ Ichie Chinedu Ude ka eji Onoli Ugonabọ wee mara ọ bụ na be ya ka anyị ga ka anyị wuchie wee wetara gị akụkọ nke taata
aha m bụ Maazị Chinedu Ude onye Awọnọ Village na Mbanabọ South Development Center na Awgu Local Government Area na Enugu Steeti, Nigeria. afa e ji malị m bụ Ogbuefi Onoli Ugonagwu anyị kelere gị ekelekwa m gị dịka ị kọwatụgoro anyị onye bụ ihe bụ aha gị na onye ebe ị bụ e, biko anyị wee na-ajụ gị biko nna anyị ukwu kọwatụgoro anyị ị kọwatụgoro ndị Igbo na-ege anyị ntị taata ihe bụ ikuchi nwaanyị gịnị bụ ikuchi nwaanyị a sị na mmadụ na-akuchi nwaanyị gịnị ka ọ pụtara
na a sị na ihe onye na-amarọ ọ jụọ ese a kọwatali ya dịka omenala Igbo si wee kwụrụ n'ebe m fụdebe n'ebe m madebe n'ebe nna nke mụrụ m nọ ikuchi nwanyị n'omenala Igbo e mekwuru ya na be nke m emegwu ya n'ọtụtụ ebe na be anyị na be anyị Awọ n'Owere ọ ihe dịbu ọkpụtọrọkpụ ndị Igbo na-eme iji wee zikọ na nwoke nwere ike nụọ nwaanyị ọnwụ egbuo ya n'oge ma nwaanyị nu ka nọ n'ọnọdụ ịtụ ime a sị na agwa nwaanyị a amakakwana na ya arapụla ya ka ọ naba n'ụdị na di ya anwụrụgo ụmụnna atụọ alo jụọ ụmụnne di ya kedu onye ọ dị ya ka ọ ga-enedo nwaanyị anya ka o kuchie ya ma kwekọrịta ofu onye apụta na ya ga-ekuchi ya bụ nwaanyị a na-emekwali omenala na ọ bụrọ nnọọ onye fụ na a sị na a na-ekuchi nwaanyị ọ mata maba ị mata maba n'ike i mee nsọ ala ụmụnna ga-ama ndị mụrụ nke nwaanyị ga-ama e nwere omenala a na-emegharị ya iji zikọ na ọ pụgo n'aka onye nke nwụrụ anwụ nọrụzie n'aka onye nke dị ndụ ọ bụrụkwa nwunye onye nke dị ndụ nke abụọ e mee omenala dị ya o kuchie ya chi va dị mma ọ mụtakwala ya nwa onye enu kuchili ya ga na-azụ nke ahụ ọ mụtara ya na-azụkwa nke enu nwanne ya mụtara wee nwụrụ e kewe ife mgbe a ga-eke ihe ekezie nwa anụ o kuchiri nne va ekele oke nna va nke nụ nwoke nụ mụta ka o kuchiri nne ha ekele oke nwoke nke ọzọ na ọ ka e si eme ya m si male na omenala igbo na ka o si dị na omenala igbo ọ nya bụ mmadụ ikuchi mmadụ a na-eme ya mgbe enu bụ enu ndewo anyị kene gị eh, biko um, n'ụbọchị nke tata dịka anyị nọ n'ala Igbo tata eh, ọ ka dị mkpa na nwoke aka na-ekuchi nwanyị ka a kwụsịgo ya
Mm. m ma sịrị okwu na a kwụsịgo ya ma m ya sịrị okwu na na ọ ka dị mana ife m ji kwe na ọ ka dị bụ na e nwevu nke mere ọfụ na o site n'usoro ndị si kwekọrịta na be nke fa maka na mm, e nwere ebe a na-asụba asụba na ngwuru na e nwe ndị kwu na ụdị ihe a bụ omenala na fa ama arapụnata ya nwee ndị sị na fa ama emezi iwu bụrọ na mmadụ ncha ya-ekwelite na ofu ihe dịka mkpebi si wee dị ikuchi mmadụ kịta ka dị e nwe nke ka mee ọfụ na be anyị ọ bụrụ onye ọgbọ m ka ọ bụ ọ bụrụ na ọ nwụ ọ mụtakwa nwa nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ kuchikwa nwunye ya nwa ya na ya nabọ na-amụtakwa nwa ma kịta e nwere ndị na-ekwu na fa nwa ama eme ya eme kama nwaanyị mụta ofu nwa ma ọ bụ nwa nabọ di ya nwụrụ ya netewe ndị ọ mụrụ anya ka ya jee nụọ nwunye nke ya nwee ndị sị na e ji akọ va ọnụ na va ama ewere ife dị na nwaanyị ọ bụrụ nke onye ọzọ nụfọdụ anụfọdụ ka va jee nụrụ na ya bụ ihe sitere ka mkpebi onye si wee dị na ka ọchịchọ obi onye si were dị na ọ ife m matara ruo na nke ahụ ekeneka m gị daalụ rinne biko m wee na-ajụkwa ọzọ sị ikuchi nwaanyị a a na-eme ọ bụ ihe kwesịrị ka a kwụsị ya n'ala Igbo n'eziokwu eziokwu na ndị Igbo achọghịzi ihe dị ka ikuchi nwaanyị kedu otu i si wee ghọta ya nna anyị ukwu
na nghọta nke m ya bụ ihe adịghị mma ka a kwụsị ya maka ihe o ji ọ dịghị mma ka a kwụsị ya bụ gịnị chi abụghị otu ma akaraka bụrụ otu e nwere nwaanyị a ga-anụta taa ọ bụrụ omume nwaanyị a masịa ma ụwa ekwezighị ya na di ya ka fa bika nka ezigbo mmadụ nọ n'akụkụ bụ nwanne di ya nwere ike iduru ya bụ nwaanyị jikwata ya o birikwa na be ha nwa a sị na ara anụ azụ ikekwa bụ na ọ mụtabeghị nwa di ya nwụrụ mana omume ya dị mma a nụchie ya ọ mụtakwa ihe nu o kwesịrị ịmụta ọ bụrụkwa na ọ mụtagolu nwoke amụta kama a ya-arapụ ya o jee nụọ di ebe ọzọ je bido gwatawa afọ ụmụaka ọ mụrụ nwoke nu e were ya n'elu anya nwoke nụchie na ngwuru a nwa ma na ihe niile a bụ na be fa ka ọ ka dịkwa e kwukwa na ọ dị mma
aga m na-ekene gị na ekene a na-eju afọ nna m da daalụ nne m wee na-ajụ eh, ọ bụrụ na e mere omenala a e kwesịrị ime tupu onye nke dị ndụ akpọrọ onye nke ahụ nwụrụ anwụ nye eh, eh, tupu nwoke dị ndụ akpọrọ nwaanyị nke di ya nwụrụ anwụ sị ka o kuchie ya ọ bụ na emeghị omenala a ekwesị dịka i si wee kwu omenala a e kwesịrị ime dị mkpa na a ga-eme ya ọ bụ na emeghị ya gịnị ga-eme nwaanyị nke nwoke dị ndụ kpọrọ nwaanyị nke ahụ di ya nwụrụ anwụ nụba o nwere ihe nwere ike ime ya gịnị ga-eme kọwatụrụ anyị nna anyị biko daalụ nne ee
ọ ga-abụ alụ ọ ga-abụ alụ mmadụ nekọta ọ wakpo nwunye nwanne ya ọ bụrụ na ọ bụrụgo enyi ka o mebelie ọ dịkwa ụzọ naabọ e nwere nke a ga-eme ka ọ ghara ịbụ na ọ enyi ka ya na ya na-eme na nwunye nwanne ya nu ka dịkwa na obele na ọ ka na-atụ ime mana nwanne ya nwoke nu anwụrụgo a kpanye nwaanyị ezigbo ọnọdụ ọ nọlụ mmadụ na-amụtakwanụ nwanne ya nwoke mụrụ nwa nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ mmadụ na-amụtali ya nwa site n'aka nwunye ya nu Ọ nọlụkwa n'afa nwanne ya nwoke enu nwụrụ anwụ. Nke anwa ọ dịkwa. Mana i mezie ya n'ụdị na ị chọrọ ka ị mụtawara ya nwa, nọọ n'ụdị ka ị yịbazịa nwunye nwanne gị nwoke nwụrụ anwụ onu ọyị. Ọ dịghịkwa mma. A na-akpụ ya ọ bụrụ alụ. A na-akpụ ya ọ bụrụ alụ. Maka na onye rapụrụ ngwuru ya, rapụrụ ebe ọzọ bịa na ngwuru ya, abịa na-agbarakwanụ onwe ya. Akpị gbara onwe ya bụ ajọ akpị ka ọgwụ na be nke anyị ọ dịrọ mma a na-emeri eme m wee na-ajụ ị ma na ife anyị na-eme bụ ka ndị Igbo ghọta ebe a na-eje nakwa ebe esi m wee na-ajụ biko ọ bụrụ na nwoke dị ndụ nwanne ya nwụrụ anwụ kedu mgbe ọ ga-abụ oluo o wee sị ka ọ jee kuchie nwunye nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ o nwere oge eji eme ya iche o nwere oge ọ ga-abụ oluo o wee nwee ike ime ya ka oge ọbụla nwoke nwụrụ nwanne nke dị ndụ agaba gakuchie nwunye ya ozugbo ozugbo kedu otu esi emekarị ya n'anị Igbo daalụ rinne
mhm. ajụjụ ị jụrụ amaka maka na Igbo nwere nsọ nwaanyị di ya nwụrụ ka ya nọdụ ọ ya-akwụ okpe Ọ ga-akwụ okpe okpe nụ bụ asụsụ Igbo iru uju na di ya nwụrụ. Eme nke izu ịtọ, eme nke izu ịsaa, eme ofu nke mgbe arọ, ọ bịa wụcha ajadụ. A fụ na nwaanyị apụtago ajadụ. Nwaanyị pụtasịa ajadụ na nwoke agbago arọ na emesigo ife dị na ya na esepụgo aka mmụọ ebe ọ nọ. onye chọrọ ikuchi ekwuwe okwu ya na a na-ekuchiri mmadụ na ajadụ a na-emeri eme na omenala Igbo niile onye merie ma na alụ ka o me ka esi malia dị ya e, biko nna anyị ukwu m wee na-ajụ otu i si kọwara anyị ya ọkwa otu a ka ndị Awọnọ Oweli nke dị na Mbanabo South Development Center dị n'ime Ọgwụ Local Government Area n'Enugu steeti ọ bụ otu a ka esi eme ya ka ọ bụ otu ndị Igbo niile si eme ya ka ị kọwara anyị otu a otu anyị si eme na be anyị ma na Igbo ndị ọzọ ka m na-agwa gị ya ana Igbo riri ji lile ede na-asọ nsọ ana mara ife bụ ọdịnala Igbo mara na otu esi eme ya ka m gwara gị ya maka na ajadụ nụ bụ alụsị Ajadu bụ nnukwu nsọ nwaanyị ajadu a na-ejerọ n'ebe a na-eme efe ofufe omenanị anyị nwaanyị ajadu a na-abarọkwanụ mm, n'ọba ọba e kele ji nwaanyị ajadu a na-ejerọ ije abanị nwaanyị ajadu a na-apụrọ ụkwụ nnukwu olili nwaanyị ajadu a na-akọkwuru ọnụ na-abịa ma nụọ ọgụ e nwere nzukọ nwaanyị ajadu ya ejebedi e bulie oche debeli ya n'akụkụ na ọ ka nọ na nsọ ma ya fọzidịarị nwoke ibe m asọ dị isi oyi chọlụ nwaanyị ajadu ije kuchie ọ dị n'izu ihe mere dị akwanye na omenanị Igbo ka ọ bụ onye na-amarọ ya taa mara ya n'omenanị Igbo ka m wee na-ajụ ọtụtụ mgbe ọ na-abụ nwoke nwụọ nwunye ya dị ndụ a sị ngwa nwunye ya nke dị ndụ ya ga ka ọ nụta nwaanyị ọzọ ka nwunye ya ga nụta nwaanyị ọzọ ka ha naabọ biri wee mụbakwazịa ụmụazị ee ama m na na na-ajụ biko kọwatụgoro anyị ya bụ okwu kedu otu a ka si eme ya ka ekisife ya tupu nwaanyị tupu a kpaa alo sị nwaanyị jee nụta nwaanyị n'ava di e ee ive dị n'akwa awala ugbolo naabọ Hmm? ive dị n'akwa awala ugbolo naabọ ive dị n'akwa awala na ugbolo naabọ abụrọ ibi ọ bụrụ mkpọ maka m avụrọ ka nwaanyị ya esi wee bịa be di e tụwa atụwa mụọ mụọ ọ bụrụ na ọnwụ nalịa di e o kwuwe okwu ije nụta nwaanyị ọzọ ọ fịakwa arụ kama nwaanyị asị na ya da atụzi ime n'ive ya mụ bụ sọ nwaanyị nwaanyị kama ka a hakwa ovu nwa ya n'ụnọ na ava di ye e nwere ndị na-eme nke ahụ ọ bụrụ na nwaanyị a bụ na ọ tụrọ ọcha na ọ mụrọ amụ o nwere ike ịkpa alo sị ka e je nụta nwaanyị na akụrụba ya na di ya na ndị ọzọ ya eriekwana ya ma a gbaghalịba kekwa a vụ onye tụgo ime a na-enwerọ onye nwenụ e je dute ya na ụmụaka mee omenanị dị ya ma ọ jee dute onye dị ime n'ava di ye nụ Chukwu mee ebele bụ a mụta nwoke akwanye bụ na okemefuna onye ibe nwere ike ime nwaanyị ịtụ alo ka a nụbata nwaanyị ọzọ ka nsi mmadụ ee eh, ma na mpịachi kedu okwu ị nwere ike ịtụpụrụ ndị Igbo ndị Igbo na-ege anyị ntị tata na mba niile ha nọ gbasara okwu a a na-akpọ ikuchi nwaanyị hmm.
okwu m na-atọgbọrọ ndị Igbo na ikuchi nwaanyị bụ gịnị ọ ya-akalụ ndị Igbo anyị mma kama mmadụ ije dute ọbara a na-amarọ ebe o si na ụdị na ya gotere nwa egota kuchie nwunye nwanne gị na ofu ọbara anwa ka ọbara anwa dị na be unu kama mmadụ ije nụta agbụrụ ga-abịa ghasa ngwuru unu maka na agbụrụ e nwere agbụrụ na-aghasa ngwuru ofu ị nwere ike ije nụta mba bụ mba n'ime amarọ asụsụ na-enwerọ omenala enwerọ ntọala ọ bịa o tisa ngwuru nụta onye nke unu maburu ama unu na ya bigoro ebi na ngwuru maalụ nsọ ngwuru unu maalụ ọdịnala unu ị malị ya ị nụta ya nyanwa amago ife unu na-asọ nyanwa amagolo ihe unu na-eri nyanwa amago ka unu si aga malụ ka unu si ana nya emene mmadụ ifere na a sị na ị nụchiri nwaanyị anụchi nnụchi nwaanyị bụ ugwu ka ọ bụ na nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ bụrụ ezigbo agbụrụ nyelu ngwuru unu e nwerekwa onye ọ ya-adị mma na nwunye nke ya na-atụ na-amụ ọ chọba onye ọ ya-ekuchikwu na ekpere anyị bụ onye nụta ya nụka ka eje kuchina mana ọ dapụta na ụdị anwa si kuchikene wee zikọ nwaanyị anwa na aka ya dị ọcha na ngwuru unu na ije ọ bịara bụ ije o kwesịrị ịbịa kama na ụwa ekwezi na ọ kwa nya bụ ndụmọdụ m na-adụ ndị Igbo anyị n'azị kịta anụnwa na onye pụta ijebe ugwu Awụsa ịnụta nwaanyị ọ dị mma enwerọ ebe e kwu mmadụ ya-anụta nwaanyị iche ma i luzie n'ụlọ ma ị marọ nke bụ omenala Igbo kpatara i were aka nri je tinye n'aka ekpe onye ekwere n'omume onye were iru akwa yiri n'azụ ya onye yikwu ya pụta ma a fụ ya ụfọdụ na-ekwere na ruo nna ba nso nna ba ọ na-akpụdebe ba nso ka a kọlịa ntọala ọ ya-anọgide nna ya ụzọ wee ruo mbọchị a gwara ya na nna ya nwụrụ nna ya na-ejesi ya nata onye nwụrụ anwụ ka ya gwa ife bụ ntọala ụfọdụ a na-eruro nne va nso na nne va nwere taịm ịkọrọ va ive ọ bụ onye nna ya nwụrụ gboo nne va akọlị va nekwa ụfọdụ a na-afụrọdị nne va anya tupu mgbe ya anata ọ bụ na enisigo nne va atụọla ya aka n'imi nne kedu ive ị maara enwe onye okenye ị na-anata ụlọ onye bụ onye igbo nwa afọ igbo afọ igbo ọbụla nwa afọ igbo ọbụla n'ebe ọ nọ sokwa ya na ụlọ nọ ana bekee kwa arọ wepụta oge nata ịnata kpaba okenye nso ụfọdụ amarọzi ebe oke ana nna va dị na anyị nwere ana ebe dị otu a asị gị jee nya ị kwụrụ na nke onye ọzọ na-aṅụ iyi na ọ gị nwe ụfọdụ amarọ na va na ndị obodo dị otu a gbara agbata na ebe agbadebe ụfọdụ amarọ ive obodo va na-asọ kpatala na ịpụta echi niile makwasị omenala n'elu omenala aghọgburu gị tigbuo ekwuzie na nwanne nna ya akọgbuo ya na nsi gbagbuo ya na aja ma ọ bụ ive ikwesịrị ịmatanụ na obodo ọbụla nwere ive na-echekwa ụmụ avọ igbo niile ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị ịma ive ndị be va na-eri na ive ndị be va na-asọ ka ndụ anyị wee too ogologo ekenekwa m unu ekeneka m gị ichie chinedu ude ee nke eji onoli ugonabọ wee mara anyị na-ekene gị na ị nabatara anyị na be gị n'eziokwu eziokwu ma mepekwara anyị ụzọ sị anyị bịa were oche ka anyị kparịta ụbụbọ gbasara ndị igbo na ife na-enye igbo nsogbu ife na-eme ka igbo dịkwa mma anyị na-ekene gị na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma e, nna m anyị wee na-asị gị na anyị nwekwara ike ịbịa oge ọzọ ma nwee ihe ọbụla gbagwoju anyị anya anyị nwere ike ịbịa oge ọzọ ma jụtakwa gị ihe anyị ga-eme ya maka na ọkwa na ikwu amarọ ibe ezi ọ bụ na ndị mmadụ mara otu esi eme ihe mara ebe a na-esi mara ebe esi makwara ebe a na-eje ejikwara m n'aka na ala Igbo ga-adị mma onye nke m ichie onoli ugonabọ ekeneka m gị ma sị gị deme deme daalụ rinne okwu agbamume m na-enye unu bụ ndị bịara ije a bụ ndị Igbo Amaka Production ndị na-emepụta ejije Igbo agbamume m na-enye unu bụ unu jisi ike unu adana mba maka na oje mba enwerọ ilo otu unu si were ụkwụ unu si obodo unu bịa be anyị bawo n'owere taa obodo ọzọ amaligo na enwere ebe bawo n'owere ọ bụrụ na enwere ndị igbo na-amarọ na enwere ebe bawo n'owere ha amaligo na enwere ebe bawo n'owere bụ onoli ugonabọ omenala anyị a na unu amalị ya otu a ka unu si marụkwa omenala ndị ọzọ wee zigalị mba ọzọ ka va fụ na ive dị n'igbo dị n'igbo ume m na-agba unu bụ na unu ga-alị na unu aya adarọ otu unu si akwalite omenala igbo Ka Chukwu esi na-akwalite agamnihu unu. Ise. Nwa afọ Igbo sị na ife unu na-eme dị mma ọdịnala Igbo ya gọzie. Unu jisi ike unu adakwana mba mgbe gata elu a sị na ụnọ onyonyo e nwere ụnọ onyonyo ị na-afụba ọ bụrụ ife Igbo ka a na-eme na ya ọ ya-adịkwaba mma ewee bịakwa na nke unu unu bụrụkwa Igbo amaka
ndị Igbo na-ege anyị ntị ebe a ka anyị wetara na mpịachi n'ụbọchị nke taata ebe a ka anyị na-eweta ya na mpịachi na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị taata daalụ ọ bụrụ na e nwere nke ị mụtara kuziere ndị ọzọ ọ bụrụ na e nwere nke ị chọrọ ka a gwa gị nke ị na-aghọtaghị kpọọ anyị n'ekwentị jụọ anyị ihe dị otu a ihe dị otu a kedu ka esi eme ya kedu ebe a na-eme ya ọ bụrụ nke anyị ma anyị aza gị nke anyị na-amakwaghị anyị achọba ndị ma ya ma jụba ọha ajụjụ ka anyị gbaa mbọ na anyị wetara ndị Igbo ihe niile ha kwesịrị ịma gbasara omenala Igbo ka anyị kpọchighata omenala anyị ka ọ nata ka anyị nwebe anwụlị ka anyị dịka ndị ibe anyị ka anyị na-enwe ahụ na-ama n'elu ekenekwa m gị n'ụbọchị nke taata ma sị gị daalụ maka ige anyị ntị rinne aka m bụkwa onye nke gị Chidi Ikenna Amobi ka ọ dị izuụka ọzọ ekenekwa m gị